In éindí liom, Oz McCormack, beo sa stiúideo, tá Maria. Conas atá tú, Maria? Tá go maith. Fáilte romhat. Fáilte Uí Cheallaigh, mar a déarfá, is féidir linn a rá. Tá tú chun caint linn faoi saothar eh, Séamus Ó Ceallaigh agus ar dtús caithfidh mé a rá níl aon eolas agam faoin scríbhneoir. Tá náire orm é a rá, but níl. Bhuel, ní gá duit eh, náire a bheith ort cos ní raibh Ní raibh aon eolas agam agamsa ach oiread. Sea. Just seans go raibh mé in siopa leabhar agus just bhí mé ag just bhí cúpla uaire agam agus chonaic mé leabhar agus an teideal The Weaver's Grave. Sea. Agus thosaigh mé ag ag ag léamh agus just bhí ionadh orm mar just. Bhí an scríbhneoir chomh maith sin. Chuir sé i gcuimhne orm an scríbhneoir Daniel Corkery agus sé mo thuairim gur Daniel Corkery an scríbhneoir is fearr sa domhan sa ghearrscéal. Meas tú, mar ghearrscéalaí?
Agus bhí an stíl seo beagáinín cosúil le Daniel Corkery agus just you know cheap mé gur um, scríbhneoir modern as I say you know, ach um, níos, níos déanaí léigh mé gur fuair sé bás in 1918. Agus bás uafásach tragóideach a bhí ann freisin, yeah. Sin go díreach, yeah.
Uh, bhí sé ag obair mar iriseoir, mar eagarthóir mm. in Sráid Fhearchair. Sea.
Agus. Sin an áit ina bhfuil Conradh na Gaeilge anois? Sea. Uimhir a, uimhir a sé. Agus bhí Ah, yeah. Sinn Féin ann ag an am. Bhí, yeah. Agus bhí Bhí.
nuachtán Art Ó Gríofa Sea. darb ainm Nationality Ah. á fhoilsiú ansin agus bhí sé ag obair ansin agus cúpla daoine eile agus rinneadh ionsaí ar an foirgneamh. Ah. saighdiúirí a bhí ar meisce, saighdiúirí in arm na Breataine. Tuigim. Arm na Rí. Bhí siad timpeall an lá ar an Cogadh Domhanda. Ó, bhí siad ag comóradh an t-aonú lá déag de mhí na Samhna. Armistice nó rud, yeah. Ah, tuigim.
Agus rinne siad ionsaí ar an foirgneamh agus bhí go háirithe an, An bhí Séamus ag coimeád súil ar na printing presses? Sea, chun clódóra, yeah. Clódóra, cos bhí siad chun na litreacha a ghoideach agus ansin ní raibh aon. Beidh sé scriosta, beidh sé. Sin agus uafásach. So just tógadh é go dtí ospidéal Jervis. Sea. agus fuair sé bás Ah. em, go luath sa maidin em, ceithre, ceathair a chlog. Agus fear óg a bhí ann, ní raibh sé No, ní, yeah, ní raibh em, an sláinte go maith aige ná. ó nuair a bhí sé em, ina óige nuair a bhí sé Sure. em, a- ana óg ar fad agus just em, fuair sé bás ansin. Ah, uafásach. Rugadh é i Contae na Gaillimhe. Contae na Gaillimhe, sea, Baile Locha Riach. Ó, sea. Baile Locha Riabhach. Sea.
Agus bhí a chlann as an tír just taobh amuigh den baile. Tuigim. Ach bhogadh siad isteach go dtí Bhaile Locha Riach agus bhí siad. bhí siad saibhir enough, saibhir, you know, ach bhí siad ag díol corn arbhair. Arbhair, yeah. An raibh siad? Sin an, yeah. Agus bhí sé ana cairdiúil le a dheartháir Michael. Sea. Agus bhí siad ag obair in Naas, cén gé? Nás na Rí. Nás na Rí. Nás na Rí. Níos déanaí ina shaol. An raibh? Agus bhog sé isteach go Baile Átha Cliath chun chun obair a dhéanamh ar an iris Nationality a bhí le Art Ó Gríofa. Mar bhí sé, mar a dúirt tú, bhí sé ina náisiúnaí, bhí sé ina phoblachtánach freisin. Sin é, sin é. Agus bhí clú agus cáil air timpeall an am a fuair sé bás agus an tórramh, tórramh? Sea. a bhí aige, bhí sé, bhí na sluaite daoine ann. Yeah, dochreidte. Bhí sé chomh mór le tórramh Parnell. An raibh? Bhí. Wow. So bhí an méid sin meas ar na daoine Bhí air. sin meas agus Ah. is cosúil gur duine an-dheas é, agus ana cneasta. Yeah. Bhí sé cairdiúil le Constance Markievicz agus a Ah. char- fear chéile, Casimir. Ah. Eh, Scríobh sé drámanna le em, le Casimir. Sea. Ar scríobh. Bhí s- Ah. Sea, agus bhí sé an-chairdiúil le Art Ó Gríofa Ah. agus em, an an file Séamus, Séamus Ó Súilleabháin. Ó sea, file. Agus freisin uh, an duine bhí mé just ag léamh faoi Pádraic Colum. All right, yeah. Agus okay. freisin Tom, Thomas MacDonagh, Tomás MacDonagh agus uh, oh. Pádraic Pearse agus Willie Pearse. Bhí sé Cuid den glún sin a bhí sé, yeah. Mm-hmm. Yeah.
An bhfuil aon bheathaisnéis scríofa aige, biography?
Bhuel, sin ceist an-suimiúil ar fad. Níl ach amháin sna seascaidí bhí bean as na Stáit Aontaithe Meiriceá anseo agus bhí sí ag staidéar in Sráid UCD a bhí ag an am. Ó bhí siad in Earlsfort Terrace. Bhíodh siad, yeah, sular bhog siad amach go dtí. Agus bhí an an t-ollamh a bhí ag múineadh í ná Mac McHugh. Ó na. Tá an t-ainm eile dearmadta agam. Ó wow. Agus Um, bhí, bhí thesis á dhéanamh aici agus thug sé um, advice cad é an Ghaeilge? Thug comhairle. Comhairle di. Comhairle.
um, scríobh faoi Séamus Ó Ceallaigh. Ah, go maith. agus Is uh, ba bhean rialta í, Ó, seo. so um, bhí, Ah. bhí sí in ann um, fanacht le na mná rialta. I gclochar nó áit mar sin. Sa clochar i mBaile Locha Riach. So bhí sí ann le tamall fada agus bhí sí in ann caint le daoine um, a bhí go leor cuimhní cinn acu ar clann Séamus Kelly agus Séamus Ó Ceallaigh é féin agus freisin na daoine agus na heachtraí a tharla san áit a scríobh sé scéalta bunaithe bunaithe orthu. Mar bhí Cogadh na Talún ar siúl ag an am, nach raibh? Bhí bhí rudaí teasaí go leor thíos ansin. Sin sin an an an t-am a aistrigh d'athraigh, aistrigh? Yeah, d'aistrigh sé.
gach rud sa tír. Sea. Bhí na daoine in ann an talamh a fháil chun é a bheith ina úinéir. Ó na tiarnaí talún. Sin é.
Agus bhí go leor. cruinniú ag tarlúint agus bhí bhí an um, tír ina agus yeah. scríobh sé gearrscéal an-ghrinn agus an-chliste faoi an, an t-am sin yeah. agus an t-ainm atá air ná The Shoemaker mm, agus um, just tá mé um, anseo sa stiúideo seo bhí Val O'Donnell agus aisteoirí óga ag léamh. An raibh? páirt den scéal sin. an-ghreannmhar ach an-chliste agus rinne Séamus Ó Ceallaigh an-chur síos.

Conradh na Gaeilge. Sea, oh yeah. Bhí siad go léir ag an t-am uh, Ah. nuair a bhunaíodh é Ah. agus freisin in um, an úrscéal Sea. uh, Wet Clay a scríobh sé um, tá sé um, scríofa faoi an t-am sin ag Cogadh na Talún freisin Sea. ach um, bhain sé úsáid as a lán um, focla Gaeilge agus rinne, scríobh sé iad síos phonetically. Sea, an, an fhuaim, yeah, conas, yeah, yeah, an fhoghraíocht mar a déarfá, yeah, ah. Agus na nathanna cainte freisin, cé go bhfuil sé scríofa as Béarla, na nathanna cainte agus, you know, an stíl, tá sé, is. Bhí tionchar ag an Ghaeilge, bhí, bhí. Tionchar an-mhór.
Dul na Gaeilge ann, yeah, bhí, bhí. So bhí sé, An é éasca iad a chur, Gaeilge a chur orthu? Yeah, sin ceann anois, yeah. Agus, you know, má cuireadh iad ar an curriculum sna meánscoileanna agus freisin sna ollscoileanna, ceapaim go mbeidh taitneamh, tá siad an-taitneamhach, bainfeadh daoine taitneamh astu agus freisin. an just tá siad bhí tionchar mór aige ar scríbhneoirí ag an am yeah agus cé go bhfuil sé dearmadta anseo in Éirinn yeah um, tá sé ar um, an syllabus in ollscoileanna um, thar lear oh, well. agus tá sé wow. an, an, an, an scéal sin a luaigh mé níos luaithe yeah. um, The Weaver's Grave Tá sé curtha i nGearmáinis, Italian, Iodáilis,
Spáinnis, Rúisis, Japanese, Seapáinis. So tá sé léite thar lear ar fud an domhain mhóir.
Ach níl anseo in Éirinn. No, agus bhfuil siad ar fáil na leabhair, na gearrscéalta agus na leabhair seo? Ní fhaca mé ceann. Em, tá an úrscéal aige, em, The Lady of Deer Park, em, eh, tá cló, eh, I'd say printing press Sure. in, in Stáit Aontaithe America agus cuireann siad, em, amach, em, em, úrscéal ón

Foilsíodh é arís le O'Brien Press i 1987, ceapaim, ar nó 86, agus tá sé sin in, sa system, sa library system. Yeah, sa córas leabharlainne. Ní, so, but ní, ní féidir leat dul ar Amazon nó ceann de na suíomhanna sin, ná? B'fhéidir go mbeidh. Um, um, an t-am, uh, uh, just uh, maybe mí ó shin, mm. um, d'fhéach mé freisin ar an idirlína agus tá sé um, tá níos mó um, how do you say coverage ar, ar an, yeah, agus tá siad le fáil Ar Amazon second hand? Yeah. Dara láimhe.
Dara láimhe, tá. Ok, athláimhe. Oh, an bhfuil? Athláimhe. Ok. Agus Waysiders, an cnuasach gearrscéalta sin, tá sé go hiontach ar fad. Yeah, yeah, caithfidh mé, caithfidh mé triail a bhaint astu. Bhí, fuair sé bás thart ar an am seo, nach ea? I mí na Samhna. Mí na Samhna. Agus an déanann sibhse comóradh nó? Comóradh gach bliain ó 1918.
Níl tú chomh sean sin. Dhá mhíle ocht déag yeah. An bhfuil? Um what's it now um So sin cúig bliain ó shin. Yeah tá sibh agus cá háit a bhíonn sé seo ar siúl? Um bhuel ní raibhimid in ann aon rud a dhéanamh leis an diabhal cúpla bliain ó shin ach chuir chuireamar leis an chlann an chlann atá um atá beo anois den chlann Ó Ceallaigh. Chuireamar wreath ar an uaigh i nGlas Naíon. Lá as. Agus bhí amhrán againn agus. An é as? Agus beidh arís i mbliana le cúnamh Dé? Le cúnamh Dé. An ceathrú lá déag, an ea?

chun é a phlé. Caithfidh tú teacht ar ais am éigin eile. Ó, go raibh míle maith agat, Áine. Beidh fáilte romhat. Go raibh míle maith agat. Bhí sé an-shuimiúil. Mar a dúirt mé ag tús, níor chuala mé, b'fhéidir chuala mé ainm an fhir sin, but sin an méid, níl aon cur amach. Is trua sin go bhfuil, agus caithfidh go bhfuil scríbhneoirí eile mar sin atá go hiomlán dearmadta. Dearmadta, yeah, sin an. But an fear sin a ghlac an páirt mór in, like, Cogadh na, well,

Ná, meas tú, níl siad. Níl siad go maith agus níl siad suimiúil agus níl siad taitneamhach do na daltaí. Bhí an t-ádh orainne nuair a bhí muid ag freastal ar scoil mar bhí
bhí cnuasach gearrscéal le haghaidh an mheán teist, Teistiméireacht, bhí sé go hiontach. Bhí scéalta ó Daniel Corkery,